cha cha cha cha igbo kwenu mụọnụ zụọnụ igbo ndị ọma na-ege ntị aha m bụ chukwuonye patrick onye nke a na-akpọ dịbe ọcha ana m anabata gị n'oke ọgbakọ a pụ iche nzukọ eziokwu ndị igbo ejiri mara igbo ebe anyị na-amụ edemede ya na asụsụ Igbo nwanne m sonyere m na nzukọ eziokwu ndị Igbo n'ime Facebook sonyekwara m na nzukọ eziokwu ndị Igbo n'ime TikTok kedu ihe eji hibe ọgbakọ a ka anyị wee mara uru ọ bara iji asụsụ anyị wee mere ihe ụmụnne ile anya n'obodo anyị bụ Naijiria ị ga-achọpụta na ọ wụ Igbo bụ isi anaghị achọ isi azụ na ite ofe ọ bụrụgodị rịị na ọchịchị obodo anyị bụ naijiria erubeghị aka mana ka anyị were asụsụ anyị hiwe isi maka asụsụ ga-eme ka anyị na-amata onwe anyị ka anyị na-aghọta onwe anyị ka ọ ghara ịbụ nwanne na nwanne na-ekwu okwu onye ama amara ihe a na-ekwu ọ bụgodị na mụ na nwanne m na-ese okwu ọ bụ izu mụ na nwanne m ka ọ bụ ọ gbasaghị onye ama maka na ọkwa mba na-asụ n'olu n'olu ọ bụrụ na ịpụta ebe ndị kalaba na-ekwu okwu tata ma ị naghị anụ asụsụ ha ị gaghị ama ihe ha na-ekwu ịpụta ebe ndị benue na-ekwu okwu tata ma ị naghị anụ asụsụ ha ị gaghị ama ihe ha na-ekwu ọ dị otu a ka ọ dị ndị ugwu awụsa otu a ka ọ dị n'ebe ndị yoruba nọ otu a ka ọ dị ebe ndị bini nọ kedu ihe mere o ji wụrụ sọ ndị igbo oyibo a ọ bụ nna anyị nwe ya na nghọta nke m asụsụ oyibo bụ ndị obodo eliza nwe ya ndị obodo eliza ahụ ndị anyị hụtara na ọ bụ ha ji obodo anyị a bụ naijiria aka isi aja aja ọ bụkwa ha nwa mere na anyị nwa bụ ndị igbo inwere onwe anyị na-ahịa anyị ahụ mmadụ ọ ga-eji asụsụ onye ji ya n'ala wee na-azọ nnwere onwe mba mmadụ ọ ga-anọ n'ote aka nata agụ ihe o ji n'aka mba ụmụnne m ka anyị tụgharịa uche mara uru asụsụ anyị bara mara ka anyị ga-esi edozi ala Igbo ihe ọ bụla anyị na-akpa gbasara idozi ala Igbo asụsụ anyị ga-eburu ụzọ nkata ọ bụla anyị na-akpa maka idozi onwe anyị na ọganihu anyị asụsụ anyị ga-eburu ụzọ izu ọ bụla anyị na-agba maka ọdịmma Igbo asụsụ anyị ga-eburu ụzọ ị nọ na Facebook akụziri ndị mmadụ maka ala Igbo were asụsụ igbo sụba ya ị nọ na tiktok akụziri ndị mmadụ maka ihe ọwụla ị chọrọ maka ọdịmma igbo ọ bụgodị maka nnwere onwe ka ị na-ekwu maka a ma na igbo chọrọ nnwere onwe ọ na-agụ anyị agụ n'ihi na gịnị anaghị achọ isi azụ na ite ofe nwanne m ihe ọbụla ị na-eme tata were asụsụ igbo hiwe isi ị ga-ama uru ọ bara iji asụsụ gị hiwe isi maka na ọ bụ asụsụ a mere ka ala China nwere onwe ha tata ọ bụrụ na ị gaa gụọ n'akwụkwọ ka e si dee ya ị hụ na mba japan ekworo ka ala china dịrị mana tata china bụ ndị nwere onwe ha bụrụzie ndị ihe na-agara ọfụma n'ihi na gịnị ha jiri asụsụ ha mere ihe kedu ihe ga-emezi na anyịnwa bụ ndị igbo agaghị eme gịnị a ga-eji asụsụ anyị mere ihe ụmụnne m kunienụ ka anyị kwado nzukọ eziokwu ndị igbo nke m onwe m chukwuonye pati chike nọ n'isi ya udo dịkwara unu